i sendere m dm na-ajụ m sị m na m na-asị ndị be anyị fa anụzina nwaanyị obodo fa nụọ fa je- naa naijiria jee nụọ nwaanyị fa naa naijiria jee nụọ nwaanyị ị sị m ee what of onye na-enwerọ akwụkwọ onye na-enwerọ akwụkwọ ya naa naijiria jeje nụọ nwaanyị onye na-enwerọ akwụkwọ ya naa naijiria jeje nụọ kee ka o si naa naijiria jee nụọ nwaanyị nọ ife m na ife m na-ekwu my dear ị watchirọ videos ọfụma ị pụta kọba ife ị na-amarọ o nwere mgbe m ji wee sị gị ị nọ na obodo a ị nọ na sauti ị nwerọ akwụkwọ o nwere mgbe m ji sị naba naijiria jee jee nụọ nwaanyị asị m gị ọ bụrụ na aka adịrọ gị ka a kwọrọ akwọ and ị nọgo 10 years bụrụ okpokoro isi naba naijiria i ruzie be anyị nụọ nwaanyị ị nụzie nwaanyị o ị nụrọ nwaanyị ọbụnagodu okpokoro isi na naijiria na o nwerọ ife ị nọ obodo eme ọ ife m kwuru and most of other videos m again m sịkwa gị sị anụna nwaanyị sauti because ndị nụ nwaanyị sauti na ndị nụrụ anụ nwaanyị sauti na-ebe akwa na-ebepụta ọbara n'anya ọ bụrụ franchise na ebi fon abịa ebe a bịa kọba sị m na ọ bụrọ everybody nke nwa nke nwa ọkwa one out of 100 gị nwa nọ n'akụkụ ị nee anya aka nri nee anya aka ekpe kedu ndị onye nke ada ebe akwa gwa m onye ada ebepụta ọbara n'anya ndị na-ayịgodi fa ọyị sef ndị na-ayịgodi fa ọyị kuchiri fa akuchili na-akuchie gwa m onye nọ n'akụkụ ya ada ebepụta ọbara n'anya gwa m asịrọ m gị gị gbara aka aka dis ọ bụrụ na ị nwerọ akwụkwọ gị naba kee ka ị ya-esi wee naa ka ị na-akọ ife ị na-amarọ ife ị na-esendere na message ọ bụrụ na ị sendere comment nwere ife na-eme video na ị na-abụrụ i gerọ video ọfụma ị kọba ife ọzọ ama m another person now ndị a wee na-eme sim card ana m eji ama atụ ebe a steady ọ na-eme sim card mahala ọ nata sim card free o nye free enwerọ ife ị na-arụ na-asakagharị oge ọbụla na-agwa unu okwu ka unu abụ maazị ọkụ maka ndị na-ana iyi o na ọ nwekwa ndị ka na- em- em- ka na-azụ atụke na-emegheri na-emegasị ụmụ ifegasị ka na-alị nakwa n'ikpu nwaanyị obodo fa ada aghọta ife a na-akọ nee anya ka m gwa gị o nwerọ ife ị na-eme n'obodo sauti ị nara ese ị nara arụta 500 naira rand everyday ị nara ejide nwunye n'aka gị a sị nwoke bụ nwoke nwere responsibility nwaanyị enwerọ responsibility nwaanyị aya asị nwaanyị aya ejere nụọ nwoke nụta nwoke dịsa n'ụlọ nyebe ya nri nwoke amụbala ya nwa ọ gị nwa bụ anụmanụ nwoke ya-anụta nwaanyị dịsa nwaanyị n'ụlọ nwaanyị amụbala gị nwa ọmụnwa dị nwa ọ na-amụ gị oge nwa ezigbo ụmụaka nwaanyị enwezirọ support nke ọbụla nwaanyị na-enweta bụ o nwerọ support oge nwaanyị anyị eje ya eje n'ụdọ na ka nwaanyị buwe buwe buwe ezinụlọ nwaanyị buwe ezinụlọ ịtachasịa afụ ịtasịa afụ nwaanyị bụ buwe ezinụlọ na-enye gị nri na-azụ ụmụaka ife ya bụ ife ya bụ efulefu n'ime ụlọ a ịtasịa afụ ee eh, ha ị tasịa afụ n'ụwa ya ụwa ọsị ya apụta isi chukwu na iche ịbụ nwaanyị alọ na apụghị ihe gere vidio ọfụma ị kọba ihe ọzọ kịta a na m asazi vidio ị na na-arụtụgasị aka ebe ọzọ na-akọzi ife dị iche iche ife m sị bụ nụọ nwaanyị naijiria nwaanyị naijiria nọ n'obodo a nwaanyị naijiria nọ n'obodo a ewu i nwerọ ego i ji ya eje i nwerọ akwụkwọ ị ya-eji naa naijiria jeje nụọ nwaanyị ekwa nụọ nwaanyị naijiria na nwaanyị naijiria nọ n'obodo a nwaanyị igbo nọ n'obodo a nwaanyị juru na nke ndị Chosen Chosen nwakasị na Chosen nwaanyị juru ebe a single ladies juru ebe ahụ ndị na-ekpuchisi ọkpa ha kpuchie aka ha ka ị ghara ịsị ee nwaanyị bịara obodo a ka ife ọ na-eme jee na Chosen jee chụta nwaanyị nwaanyị obodo be anyị na obodo a ma ị ya-ejenwurọ be anyị ị na-eje achọta ị na-eje achọta nwa- nwaanyị obodo as an excuse na i nwerọ akwụkwọ ị ya-eji naa naijiria onye a na-emesi ike dị ngwa ya o nwerọ akwụkwọ but o sevuru ego ya, kwụọ kwụọ ụgwọ isi nwaanyị na-akwado isevute ego ya eji wee wee mee visa kpọgote ya ebe a ị ma-emenwuru like that ị ma-emenwu visa nwaanyị nọ naijiria kpọgote nwaanyị ebe a maybe highest plus and minus 10 12,000 rand ọ dịrọ too much yes ị chọta nwaanyị a n'efere mba ụwa chọta ya na Facebook chọọ gwa ndị be unu chọtara gị nwaanyị mee mara etu ọbụla ị ga-esi chọta nwaanyị ị mara otu i si eje achọta ụmụ nwaanyị obodo si otu a chọta nwaanyị Igbo n'obodo a maọbụ na ọnlaịn nke nọ naijiria ị ya-emeli akwụkwọ gbagote ebe a na ala anara apụ ya nwere mgbe m sị gị kedu ka ị ya-esi wee naba ka ka esi wee gbara aka wee onye na-enwerọ akwụkwọ ka ị fụ ife excuse i ji e-deceive onwe gị onye na-enwerọ akwụkwọ ka ka esi jee nụ nwaanyị be anyị there is many ways ị ga-eji nụ nwaanyị be anyị yes